ololololo ngwa kpọrọnụ m fada kelvin ugwu kpọrọnụ fada kelvin ugwu ịma na m gwara ụnụ ọkwa ifuru ụnụ for the hate of evangelist ebuka obi ụfọdụ n'ime ụnụ ya eji wee wee naa onwe ụnụ n'iyi mana ụnụ amaghọ m jekwa ikwu ndị mmadụ asị m ezugo na ọkwa fada touch not my anointed and do my prophet no harm ọ na-afịọ ezugo m aka isi agwa fada okwu na ọkwa fada e chiri echichi echichi echichi echichi m amaghị ife mma akpọ akpọ na ife a na-eto onwe ha ule all the while eji wee nwee spiritual fathers ndị na-ebu amụma ndị na-eme ha kpee ekpere na na their na their ministry enwe miracle so enwegasị ndị spiritual fathers ndị na-ekpe ekpere na-ebu amụma na-ekpe ekpere a na-enwe healing church na-egro but for the akpọmasị ụnụ kpọrọ evangelist Ebuka Obi ọ nya ka ndị dụka fada Kelvin ugwu ha o kpọ- name them ịghọtago ka ha ncha niile si wee masta masta

mention one just one now based on the nke o kwuru ọ sịrị gị so at the end of the day prayers that deny reality rather than confront it will always disappoint not because God is wicked but because God does not suspend the order of reality to flatter our fears you know uh, o nwere onye sịrị for the for the akpọmasị or for the fact that na na iwere iwe na ị na-achụ oke wee su ibe gị ọkụ oke ahụ nwere ike gbafuo ịghọtago you find out that na ị nwerozi a roof over your head ịghọta ife m kwuru ife a ka m kọwara gị ya ka i wee ghọta ya for the sake of akpọmasị ụnụ kpọrọ evangelist Ebuka Obi because na ụnụ filuru na na ọ dọkọsịrị crowd ụnụ or because na ụnụ filuru na ego ndị chọọchị sọpoziri ịdị enweta na ọ na-enweta ya or because of personal

ji pray to God that you now concur with Matthias that na ụka wụ scam na ụka wụ wayo na ụka supposed to because na prayer doesn't work and if prayer doesn't work I don't know what you are doing wearing that akwa ị na-eyi number one kedu ife i yi akwa ahụ eme what can you tell me your duty what is your role as a man ị wụ you are a fellow man like me that is the reality the reality is that na ngụnwa Father Kelvin is a man just like me and na if care is not taken mụ na nwere ike ịnọrọ one on one aka a lụọ mụ na gị ọgụ tiwunye ọnga anya tie pieces because how else what else ka people ji respect you if not because of that god if not because na people believe that spiritually you are placed high than every other human the reality of father a na-akpọ ọ na ngụ mụrụ m ka ọ na ngụ mụrụ nne m ka ọ na ndị nne nwaanyị na ndị nna nwaanyị a na-akpọ fada na ị mụrụ ha ọ na ngụ na ha wụ ọgbọ i want to know the reality of that father a na-akpọ let us talk about reality now ị pụta nne nwaanyị dụ 45 years dụ 50 something years dụ 60 something years akpọ fada ị za ị mụrụ ya ụfọdụ n'ime ha the reality is that na ụfọdụ n'ime ha obele nwa ha gụ na ha ha ọgbọ obele nwa ha mụrụ gụ amụ those are the realities we will first of all face then we will know that na akwa ahụ i yi na i supposed ije yipụ akwa ahụ yiri akwa buru ife ọrụ baa na building materials je chọọ ọrụ na ana m achọ ọrụ o wuru certificate gụ kpagharịa je chọọ ọrụ the reality is not that na dimkpa ha ka gị ya-adọ n'ala e were ego congregation na-eweta ka anyị ji enye gị nni the reality is not that na ị ya-anọrọ ọ wụrụ ndị mmadụ je lụchaa ọrụ ha e were na-efeed dimkpa mmadụ dụ ka gị the reality of this life is that na dimkpa ọ wụna supposed ije lụọ ọrụ wee put food on your table community is not supposed to be feeding you the church is not supposed to be feeding you those people ị na-achọ ka ị kụziere the reality they are not supposed to be feeding you that is not the reality the best reality i want to tell you is that na mmadụ nụrụ nwaanyị tụọ ime wee mụọ and for the fact that na mmadụ nụrụ nwaanyị tụ ime mụọ gị ị ya-eje nụọ nwaanyị tụ ime mụọ onye ọzọ that is another reality the reality is that na God kere nwoke kee nwaanyị and kwuo na nwoke ya-ahapụ na nwoke na nwaanyị ya-ahapụ be ha nakwuru ibe fa ha wụrụ nwaanyị yes o wee sị jeenụ n'ụwa baa ụba mụọ ụmụ in fact let us even stop talking about uh, uh, scripture because when we want to talk about reality now we should keep scripture scripture uh, away you cannot take one from scripture then you leave the other one because na ebe ọ gwara anyị na with the faith na ị ya-asị mountain ya move o move what it means is that our God is capable of doing everything with faith he can do everything but since you are taking away that part of the scripture and you are bringing reality let us talk about reality the reality of the fact is that na Mr. Okeke na Mr. Mr. Mgbolie na Mrs. Mgbolie nụrụ di na nwunye wee tụọ ime wee mụọ therefore na i supposekwara ịnụ nwaanyị tụọ ime mụọ mmadụ that is how succession continues nwa mụta nwa onye nọchiri onye ahụ amụta onye nọchiri ya so i don't know why some of you reverend fathers ji wee feel na that the god unu dedicate were ife unu ji wee wụrụ nwoke dedicate ya your entire ife i ji wee wụrụ nwoke to serve is not capable of doing anything then what is the essence of that sacrifice i melu we are talking about reality let us not get it twisted here talking about reality here is that you should go and get married it is the reality of every man that you should get married mụọ nwa ya-anọchi gụ because na mmadụ mụrụ gụ ọ wụrụ na atụghị ime the reality is that na ọ wụrụ na nne na nna gị anụghọ tụọ ime mụọ gụ ebee ka ị ya-apụta wee yiri white na-akpagharị so why ị ya-eji wee end that succession pattern because of what it is a reality remember the reality m gwara gụ that as a man is supposed na nwoke nọrọzie sasaa ọkpa people a na-efeed ya people are not feeding you you are supposed to go out there and work go and work na ebejisiwa gị aka ejighị aka na koda community are supposed to eat the feed you ndị mmadụ are supposed to eat the feed you you should work and work it is another reality and they do not entertain ụmụ nwaanyị mụtara ọgbọ gị ịdị akpọ fada that is not the reality of life the reality of life is that you should respect elders you should respect elders or order of bible by the fact that we are christians

a na-ekwugheri unu were maka iwe iwe oke bụ na-achọ ka unu mụnye ụnọ ọkụ a na-ekwugheri eh? a na-ekwugheri onwegbe aka ọrụ i nwere aka ọrụ inwekwara uwe ide preach that gospel yet that same gospel na-efeedi that same gospel mere gị ife ị wụ today nya ka ya da abịa after simply because you want to get to evangelist Ebuka Obi his crusade is the only crusade ị ma na mmadụ jee na o nwe ife ọ ya-echeta today ka ị ma na why can't you speak to your fellow reverend fathers ndị na-ehost crusade kpọọ ha kpọọ ya eh, eh, eh, Ebube Mụọnsọ gwa ya nya kwụsị ime spiritual program niile ọ na-eme that na na na na na without bad governance na ọ suppose ị na-eme call them by name you are not calling them you are only targeting evangelist Ebuka Obi a na-emegheri unu na-etegharị onwe unu na ayakwanyere onwe unu ugwu eji ime ka m fụnye ya bịa ebe asị m ezugokwara ife adukwu ka m kwukpọ gị anya ka ma na if I should go with the message of reality ọ na-epreach ọhụ mfe ya n'ụzọ mụ na-ekwe ụzọ ndụ ọya ọkpọ n'ọnụ ọpụọ nna nkọ ọhụ nwoke the reality of the fact ọ bụrụ na nwoke nwụkọ ọgwụ ọhụ nwoke nwụkọ ọgwụ ha m nkwụkọ ọgwụ ọhụ mụsụ na akpụ obi mbụkọ obu in the reality of life o nwere ife dị iche na mụ na ya so if I should overlook reality ka ife m eji akpọ fada is he my fada amụghị m nna m agwa ngarama amụghị nna mụrụ m ka ife meji akpọ fada if i should face reality you want to start preaching with Matthias ị ma na ịjoin Matthias wey bring end to whatever thing you believe in eh? he bring the end to uh, that same father and above he bring the end to everything that has to do with you uh, he bring the end to ife yeme na akụ egbu because ndị mmadụ move on with the message of reality you should go and look for what you will, you will do as a man were you feed yourself go and get married that is the reality of life nwoke ya anụ nwaanyị nwoke ahụ anụrụ nna gị that is not that is not the dream of any man a na-ekwugheri unu ya eji maka evangelist Ebuka Obi destroychaa onwe unu unu were iwe oke wee sie ụnọ ọkụ mgbe ọkụ ya enwucha oke agbafere ị chighatakwazie ka ị nakpuo na the house ị fụ na ụnọ ahụ i siri ọkụ anọzie ịghọtago nke a nya ha kodo na ụna nya ha kodo na ụna a na-ekwugheri